lahir ktv timakupasirani nkhani zosiyanasiyana koma tangopangani subscribe like komanso share video yathuyi khalani pompo kuti mumve maganizo a anthu pa nkhani yomwe takubweretserani perekani chiganizo chanu ku comment section kuti tiziwe mene mulili mutha kupereka nkhani yanu kuti tiyiwuluse pano pa lahir ktv si achipani china chilichonse sitisapota chipani china chilichonse timangoyima pa chilungamo

ayi sitikuopa tiyeni nazoni 16 September akubwera ndiye tizaone amene akuzawina pa tsiku limeneli eetu. Chifukwatu zinazitu anthu amangoona kuziyamba. Chifukwa ngati akulimbana ndi Peter Mutharika adziwe kuti akulimbana ndi a Malawi. Chifukwa Peter Mutharika tikati tionesese Mmbuyomu Peter Mutharika sanapange zoti ayima iyayi ndi paja panabwera maganizo aliyense kuti apange kampeni azimenyere yekha nkhondo kuti azayimire upulezidenti ku dpp. Achina Nankhumwa, andani ndani ndani onse anali pagulu loti atha kuzapikisana ndikusankhidwa mmodzi kuyimira dpp koma amalawi ataona kuti zinthu zikuvutavuta ndipamene amati mm ayi. Ife tikufuna Inuyo mutiwombole. Sitikufunanso munthu wina wachilendo, kaya ndani. Ife ulamuliro Wanu taudziwa kale mmene unaliri. Sitikufunanso wachilendo ngati mmene takhaulira pa Chakwera. Tinatenga Chakwera chifukwa anali wachilendo, timati tione zina. Koma pano sitikufuna kuonanso zina, tikufuna Inuyo Atate mutiimirire, mutiwombole. Ndiye chifukwa choti Iye uja anapemphedwa.

Iye uja sanafune kuyima ayi. Ndiye zonse zimene akuchita anthu ati Peter wakalamba, chanichani akulimbana ndi anthu a Malawi ochuluka amene anasankha iye uja kuti ayimilirenso. Iye uja sanafune kuyima iyayi koma anachita kupemphedwa. Ndiye ngati anthu wa amati iyayi wakalamba ee akukakamira kuti ayime pa mpando sakufuna kusiya sanakakamire ndikufuna kwa a Malawi ochuluka amene anachita chiganizo chomupempha. Amapita ku page house kwake kukam kukamutokosa kuti tikufuna mtiyimile malingana ndi mmene ulamuliro wake unalili anthu anakumbukira pambuyo nde zikudabwisa kuti iwowa akumapanga ma ujeni a mcp akugula anthu tiyeni zipangani kuti mu age limit ibwere uyu asayime chifukwa choti ali ndi anthu ochuluka peter mutharikayo izizi zili ngati iweyo ukulimbana ndi chinamtindi cha anthu iweyo ulipo wekha. Ndiye, Mulungu samakhala mbali ya iwe wekha amene ukulimbana ndi chigulu cha anthu. Ayi. Kulira kwa amalawi ochuluka amene akuvutika panopo, Mulungu sangakhale mbali yako iweyo amene ukufuna kuti amalawi azivutikabe ndi ayembekezerebe kuti alumana, akutumulana, aphana. Chitsanzo titengere pa Saulos Chilima. Ankanenera kuti adzamwalire kapena adzasiye udindo? Mau amenewa anayankhula Chilima. Peter uja ananena kuti aah musamayankhule choncho. Munthu kaya uli ndi zaka 47, kaya uli ndi zaka zingati, kaya uli zaka 100 koma utha kutaninso? Kumwalira. Kumwalira sikuona kuti uyu wakalamba. Amatha kumwalira wa zaka olo zochepa. Choncho musandikankhire ku imfa. Ineyo Mulungu akundisunga ndi cholinga. Tinalipo anthu 8 kwathu. Amati 9, ndasala ndekha. Ineyo akundisunga ncholinga mulungu Bingu ndi wamwalira mukumuona tinalipo awiri Anzathu onse anapita tinasala awiri Bingu ndi wamwalira mukumuonayu Ine ndi ine ndili panone mulungu akundisunga ndi chani kodi Ndi cholinga Mawu omwe anayankhula Peter ndi ati sanabwezere olo kunyoza pa pulpit kumunyoza chilima ayi koma anangoyankhula mawu ati Zimene anayankhula chilima pena pakezo zinampeza iye anamva Ananena kuti kufa sikuona msinkhu Mawu omwe anayankhula, anayankhula akumva kupweteka mu mtima mwake pa zimene amachitilidwa koma munaona ma results ake, Chilima ndi amene anaphedwa ndi anzake omwewo amapanga nawo ma decampaign kumunyoza Peter Mutharikawo. Anapezeka kuti Chilima ndi amene waphedwa, uja amati amwalira wakalamba apanga zotheka kuti amwalire. Ali moyo mpakana pano nde amalawi tikamapanga zinthu tizisamalisa ife si mulungu tsogolo la munthu amaliziwa ndi mulungu nde awa asiyeni abalumana achemwa awa abalumana ndiposa anati aphana chifukwa cha ndalama zimenezo za misonkho yathuzo aphana mulungu awapepetula onsewo azingomenyana kumaphanapo mulungu si jemus sangalole kuti amalawi tizivutika chifukwa cha munthu mmodzi kapena awiri ayi. Gulitsani president wanu pano. Gulitsani president wanu pano. Koma zoti muzibwera pano muziti ee dpp ilamulira. Pamaganizo anu a inuyo. Inenso pamaganizo anga a ineyo Chakwera akulamulira. Eetu. Ndithutu.